Wa bi an bɛna na kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma nin video fɔlɔ in na ala kila ka sanna yɛlɛ ani sufɛ tagama yala a événement fila bɛɛ kɛla su kelen de kɔnɔ walima furancɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna o de ɲɛfɔ bi ta video in na Nka san'an ka don o kɔnɔna la faamuya kɔrɔlen minnu bɛ sufɛ tagama ni sanna yɛlɛ la an bɛna an da don o dɔw la komi an y'a mɛn an karamɔgɔ dɔw da cogo min na walima riwaya dɔw la cogo min na o la o don dɔ la alakira salallahu alayhi wa sallam a tilalen kɔrɔ kɔ safo seli la a dalen tun bɛ alikaba kɛrɛfɛ Jibirila nan'a ma ni buraku ye ko ala kira ka yɛlɛ buraku sanfɛ ala kira yɛlɛla buraku sanfɛ buraku ye ala kira ta ka bɔ Maka la hɔrɔma misiri la ka taa baytil magdisi la Yen alakira ye kiraw bɛɛ kunbɛn ɲɔgɔnya yen a selila n'u ye o kɔfɛ alakira yɛlɛla sankolo la fo ka taa se san fara wolonwula ma wa a ni kiraw ye ɲɔgɔn ye o san fara in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ surunyala ala la o kɔfɛ A seginna ka na Palestine kelen in na ka segin ka na fajiri seli kunbɛn Maka ɔ Maka ni Palestine o waati kama kalo kelen tagama de tun ɔ nin de ye faamuya kɔrɔlenw ye an bɛna na kuma nin kan inshallahu taala nka bi Ta kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ min na o de ye yala sufɛ tagama ani sanna yɛlɛ o kɛla waati kelen wa o kɛla su kelen wa n b'a fɔ o la i bɛ t'a sɔrɔ nin kunnafoni in bɛna bara e la puisque an tulo delila min na o de ye k'a fɔ a bɛɛ kɛla su kelen de nka an b'a fɔ an bɛ tila ka segin a kan Nin événement fila in ma kɛ waati kelen u cɛ yɛrɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ an dalu fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye alakila salallahu alayhi wa sallam a ka sufɛ tagama o kɛla k'a to maa min ka so n'o ye Umu Hani ye Ali bun Abi Tɔlibi o balimamuso ala kila tun b'o de ka so ala kila tun bɛ si o de ka so munna puisque i b'a dɔn k'a fɔ nabi ɲumanya san wolonwulanan o kɔrɔ de ye ala kila ka wele dalen kɔrɔ kɔfɛ k'a ye kila ye O san wolonfilanan maka kafiriw u ye embargo sigi silamɛw kan feere tɛ kɛ u ma silamɛw ma ka embargo sigi u kan u tɔɔrɔla embargo in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ san saba nabiɲumanya san tannan de embargo in wulila ka bɔ silamɛw kan u tun tɛ dumuni ɲɛnama sɔrɔ k'a kɛ o kɔfɛ de alakira furumuso ɲuman ye n'o ye an ba kadijata ye ale fatula abi tolibi fana n'o ye ali fa ye ale fana fatula alakira tun bɛ si umu hani de ka so ɔ fɛn in n'o ye sufɛ tagama in ye o kɛla ka alakira sɔrɔ umu hani de ka so ani alakira y'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye o ye umu hani de ye a y'a fɔ umu hani ye umu hani yɛrɛ b'a lakali ko ale ko alakira ma k'i kana nin fɔ mɔgɔ ye dɛ ko n'o tɛ k'u tɛ da i la alakira ko ko walahi n b'a ɲɛfɔ wa n'an ye umu hani yɛrɛ ka riwaya ta mɔgɔ mɔgɔ bɛ umu hani ka lakalilen in o ta k'a lakali i b'a ye k'a fɔ umu hani bɛ min ɲɛfɔ an ye o de ye alakira ye min fɔ ale ye a bɔra maka ka taa betil magdisi la A selila ni na a seginna tuguni ka na fajiri seli kunbɛn mɛ i tɛ sanayɛlɛ kuma si ye umu hani ka kumakan kɔnɔ o de b'a yira an na ko sanayɛlɛ ani sufɛ tagama kelen tɛ o ye dalilu fɔlɔ ye dalilu filanan an ka lajɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ sura dɔ bɛ yen o bɛ kuma

Saniya bɛ masa ye min ye a ka jɔn in la sufɛ tagama ka bɔ lahɔrɔma misiri la ka taa yɔrɔjan misiri la o min n'an ye a kɛrɛfɛlaw barika yan i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko k'a sufɛ tagama ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la nka i tɛ sanayɛlɛ kuma foyi de mɛn yen o suratul isra in kɔnɔ n'o ye chapitre dix-sept ye Ɔ sisan sura wɛrɛ bɛ yen ni o ye suratu najimi ye suratu najimi de kɔnɔna la an bɛ taa ye ko minnu kɛra sanayɛlɛ la u bɛ ɲɛfɔ o sura in kɔnɔna la n'o ye chapitre cinquante cinquante-trois chapitre cinquante-trois o de kɔnɔna la i bɛ taa ye k'a fɔ sanayɛlɛ kumaw de bɛ fɔ yen nka i tɛ sufɛ tagama kuma foyi de mɛn yen fana i b'a ye k'a fɔ ala yɛrɛ ye fɛn fila in bɔ ɲɔgɔn na o de kosɔn i b'a ye suratu najimi in kɔnɔna la ala subahana wa taala b'a fɔ de

O y'a sɔrɔ a bɛ horizon na bɔgɔden la min kɔrɔtalen don nin bɛɛ lajɛlen sanayɛlɛ kumaw de bɛ ka na dɔɔnin dɔɔnin ten summa dana fatadala o kɔfɛ a y'a suli ala kila yɛrɛ fana y'a suli fakana kaaba kawseyini aw aduna ala kila ni ala surunyala ɲɔgɔn na i n'a fɔ filɛsi n'a kala

sidiratul muntaha la n'o ye tɔmɔnɔsunba in ye dɛ indaha janatul mawa i k'a dɔn k'a fɔ ko arijinɛ in de bɛ yen donc i k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu kɛra sanayɛlɛ la o bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛfɔ suratu najimi de kɔnɔ ala subahana wataala ye événement fila in fara ka bɔ ɲɔgɔn na n ye fɛn min kalan sisan an bɛna nin bɛɛ kɔrɔ walawala vidéo nataw la n bɛ ka dalilu de yira k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ala yɛrɛ ye nin événement fila in fara ka bɔ ɲɔgɔn na sisan i bɛn'a faamu sisan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔnna min ye i bɛn'o dɔn n ka daliluw ditɔ la yan suratul isira sufɛ tagama ɲɛfɔla o de kɔnɔ ala fɛ suratu najimi sanayɛlɛ kofɔla o de kɔnɔ ala fɛ n bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ soutenu bɛ ni bukari ka kumakanw ye ani histoire kitabuw donc suratu najimi min ni sanayɛlɛ kumaw b'o kɔnɔ o suratu najimi yɛrɛ jigila waati jumɛn historiquement an ka o lajɛ kɛ an ka taa histoire kitabu kɔnɔ i n'a fɔ hasayisulu kubura olu bɛ mun de ɲɛfɔ an ye suratu najimi jigicogo la i b'a dɔn suratu najimi jigila nabi maa wele dalen kɔrɔ kɔfɛ san duuru walima ka kɔn o ɲɛ yɛrɛ dɔɔnin mɛ n'i y'a ye an ko ko san duuru événement dɔ de kɛla i b'a dɔn k'a fɔ maka kafiriw ye silamɛw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ ɔ ala kila ye a ɲini silamɛ dɔw fɛ k'u ka taa abisini n'o ye etiopi u ka hijira kɛ ka taa yen u ka imigire paseke u tɔɲɔnnen don u ka boli n'u ka diinɛ ye donc o silamɛ ninnu u bolila n'u ka diinɛ ye ka taa abisini maka kafiriw ye mɔgɔw dɔw délégation dɔw bila ka taa etiopi masacɛ fɛ yen n'o ye najaasi ye ko minnu bolila ka bɔ maka ko k'u d'u ma u ka segin n'u ye najaasi ma sɔn o kafiriw ye fɛɛrɛ dɔw de kɛ sisan minnu bolila sisan u ka se ka na cogo min na olu b'u minɛ don dɔ de la alakira salala alehi wasalamu ka to jamakulu kafiri jamakulu cɛma don dɔ la a ye sura in kalan n'o ye suratu najimi ye sanayɛlɛ kumaw bɛ min kɔnɔ dɛ ala kila y'a kalan fo ka taa foori i yɛrɛ b'a dɔn sura in laban na sujudu ben kofɔlen bɛ yen waati min na o sela yen dɔrɔn ala kila ye sujudu ben maka kafiriw bɛɛ lajɛlen ye sujudu ben ala kila nɔfɛ cɛrila sisan k'a fɔ ko non ko Maka kafiriw bɛɛ silamɛyala nka an bɛ min faamu u y'a dabɔ a kama dɛ walasa minnu taara hijira la dɛ immigré u k'a mɛn k'a fɔ k'olu bɛɛ silamɛyala n'u seginna ka na u b'u minɛ cogo min na o fɛɛrɛ de don nka an ka laɲini an ka kuma tɛ yen an ka o nin événement in kɛra yɔrɔ waati min na o ye nabiman wele dalen kɔrɔ kɔ san duuru N'a ye kisa kitabuw lajɛ Maka kafiriw ka sujudu bɛ yen ala ka ala kila ka kuranna kalan na o kɛra nabiman wele dalen kɔrɔ kɔ san duuru kuranɛ aya in kalanna ye kɔrɔ de ye sannayɛlɛ kɛra yɛrɛ o y'a sɔrɔ nabiman wele dalen kɔrɔ ma san duuru bɔ sannayɛlɛ kɛra ka kɔn o ɲɛ n'an yɛrɛ y'a jateminɛ ka ɲɛ nka sufɛ tagama kɛra nabiman wele dalen kɔrɔ kɔ san tan ni kelen walima san tan ni fila san tan ni kelen na kɔnɔna la ka don san tan ni fila kɔnɔna la i b'o sɔrɔ sira kitabu caman yɛrɛ de kɔnɔna la Kasayisuli Kubra n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin fɔ n'i ma o faamuya événement fila in a bɔlen ɲɔgɔn na ça veut dire que tariku yɛrɛ la u tɛ kelen ye yɛrɛ san wolonwula walima san wɔɔrɔ de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɔmi n y'a ɲɛfɔ i ɲɛna cogo min na nka halisa an bɛ taa walasa a ka se ka faamu minnu ko ko ala kira salalahu alayhi wa salam ko a ye sufɛ tagama kɛ o kɔfɛ ka taa sankolo la olu yɛrɛ ko ko ala kira ye safo de seli fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa sufɛ tagama in na ka sɔrɔ ka taa sanfɛ o tɛ o mɔgɔ kelenw de b'a fɔ an ye ko seli farida duuru dila ala kira ma sannayɛlɛ de la an bɛ olu de ɲininka sisan o ala kira ye safo min seli ka sɔrɔ ka taa sannayɛlɛ in na o o dil'a ma waati jumɛn ɲininkali gɛlɛn ɔ ko ala kila selila ni nabiɲumanw ye o tun ye seli jumɛn de ye nka tigitigi seli dila ala kila ma sannayɛlɛ de la o sannayɛlɛ in de kɔnna sufɛ tagama ɲɛ sannayɛlɛ kɔnna sufɛ tagama ɲɛ o de kosɔn aw yɛrɛ b'a fɔ ko ala kila ye safo seli ka sɔrɔ ka voyage in kɛ nin ye dalilu dɔ ye o kɔfɛ sisan ko alakira salalahu alaihi wasalam a ka sanayɛlɛ la n'a sera san fara fɔlɔ la a ye kila min ye a ma se k'o dɔn filanan a ye kila min ye a ma se k'o dɔn munna a ma se ka kila ninnu dɔn o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ dun ko ko a selila ni kila ninnu ye o su kelen in na heure damadɔ dɔrɔn o ye ɲɔgɔn bɛn sankolo la alakira filila o ma c'est dangereux a bɛ kɛ i n'a fɔ an ka kila il a la mémoire courte i n'a fɔ a hakili man di nawuzubila O kila tɛ nka munna ala kila ma se ka kila ninnu dɔn sankolo la puisque o tun y'a siɲɛ fɔlɔ de ye k'u ye a tun ma deli k'u ye puisque sanayɛlɛ de ye fɔlɔ ye nka n'i y'a lajɛ sufɛ tagama la a selila ni kila ninnu ye i tɛna o mɛn yɔrɔ si k'a fɔ k'a ye ɲininkali kɛ ko nin ye jɔn ye nin ye jɔn ye Donc nin dalilu ninnu caman de b'a yira an na k'a fɔ sanayɛlɛ ani sufɛ tagama fɛn kelenw tɛ u ma kɛ wagati kelen yɛrɛ la fiyewu fiyewu fiyewu wa kɔmi o dɔnna ka ban k'a yira k'a fɔ sanayɛlɛ ni sufɛ tɔgɔma ma kɛ waati kelen ɔ siga t'a la dɛ sanayɛlɛ de kɔnna sufɛ tagama ɲɛ seli dila ala kila ma sanayɛlɛ de la o de kosɔn aw yɛrɛ ko ko a ye safo seli fɔlɔ ka sɔrɔ ka a ka sufɛ tagama daminɛ donc nin tun ye bi ta ye k'a yira dɔrɔn sufɛ tagama ani sanayɛlɛ fɛn kelenw tɛ u ma kɛ waati kelen san wɔɔrɔ walima san wolonwula san wɔɔrɔ walima san wolonwula ɲɔgɔnna bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ siga t'o la Donc Ala k'an bɛn sababa ma ni Ala sɔnna video nata an bɛna na kuma sisan yala sanayɛlɛ in ani sufɛ tagama in a kɛra cogo di de fiziki de don wa a kɛra farikololafan yɛrɛ ka kɛnɛkan jalaki de kan walima ruhaniya de spirituel de don wa an bɛna na kuma o de kan video nata la Ala ka o bila ne ni aw si kɔnɔ wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatuhu